tikulandireni kulikonse kumene mukutionera komanso kutimvera madzulo ano iyi ndi kanema ya times ndine brian banda ndi programu inanso sabata ino

amene ndi wochita business komanso tsopano amene akufuna kukhala president wa chipani cha utm dr mtumbuka am profoundly honored madzulo ano kuti tikhoza kukhala limodzi zikomo kwambiri zikomo kwa inenso i'm very pleased kuti ticheza nanu chabwino Yeah.
feel free kuyankhula chingerezi olo chichewa but program iyi ndi ya chichewa zikomo kwambiri zikomo
kodi dr Matthews Mtumbuka ndi ndani? Ine ndine Mmalawi uh, wachinyamata uh, nabadwa mu 1978 pano ndili ndi zaka 46 eh, naphunzira za engineering ku Polytechnic kenako nakaphunziranso za engineering PhD ku University of Oxford kumene namaliza 2005 ndili ndi zaka 27 kenako ndinagwira ntchito uh, makampani angapo ndinayamba kugwira ntchito ku scotland ku uk ku shell ndinachoka kumene kuja ndinazagwira ntchito ku maswich ndinakhala nthawi yayitali ku airtel kenako ndinazasanduka mkulu wa makampani awiri ubuntu net alliance ya international ndi helios international nde tinene kuti mwina kwakulu ndine engineer ndine motivational speaker ndine wa business komanso makamaka ndine mtsogoleri chifukwa utsogoleri nayamba ndili wachepere nayamba konse komwe ndayenda nakhala ndili mtsogoleri ku poly nali chairman wa ma students kumene kuja wa katolika wa ma engineers ku oxford nali chairman wa ma students onse a ku africa ku shell nali president wa ma young professionals 300 anthu 300 ku, ku europe nali uh, chairman wawo malawi kuno nali president wa maso engineers ndili wachepere ndi zaka 31 ku mpingo ndi nda- ndakhala ndi utsogoleri malo ambiri ku za sukulu ma community ku mpingo ma company ndiye ndaphunzira zambiri za utsogoleri nde tinene kuti ndine engineer komanso mtsogoleri ndi motivational speaker ndiye mwati muli ndi zaka zingati zaka 46 Oho. yeah ndiye phd munayipeza muli ndi zaka zingati ndinali ndi zaka 27 nthawi imeneja i think i was the youngest malawian to get phd because nditamaliza ku poly ndisanamalize nali nditapeza kale scholarship ya zaka zitatu nde nditaona kuti ah scholarship ya zaka zitatu kuti ndikapange masters kenako phd sizikwanira chifukwa ndi zaka 4 kapena 5 ndiye ndinapanga proposal kuti bwanji ndisapange nawo masters ndikangopitirira anandilola ndiye napita kumenekuja chaka choyamba anati "Ti- tikuona tikupasa mayeso after 9 months tione kuti ukhoza kupitiriza mayeso aja ndinakhoza ndiye ndangopitiriza 3 years namaliza kukayamba kugwira ntchito chifukwa ndinamaliza mwansanga kwambiri ndi ndi zaka so zonse straight from uh, polytechnic straight to phd to phd Yes.
no masters ndilibe masters oh yeah
kuti kuti kuti nzeru mwina mwayi kaya ndi- koma ineyi ndimafuna kuti ndimathane nazo mwansanga ndikapange zina Oho. Eh, chimene ndimafuna chimenecho so kumudzi ndi kuti kumudzi kwathu ndi ku bolero uh, TA Chikulamayembe eh, pano abongolola aja ndi a TA athu ku Rumphi okay mumapita ndimapita kwambiri ine nabadwa kwathu ku- eh, na- ndakulira kumudzi e, makolo anga anali aphunzitsi aku primary mayi anga bambo anga e, nyumba yathu inalibe ya magetsi madzi timatunga ku nsinje ine ndasenzapo madzi pamutu apa ndi kuphika kupita kumunda ndapanga zonse zakumudzi e, magetsi ndinayamba kuwaona ndikupita ku university ndi zaka 18 ndakulira kumudzi ndithu ndipo ndimapita chaka chilichonse makamaka pa christmas pa christmas ndimapangitsa timati football bonanza nayamba 2010 Matimu pafupi 100 ku Rumphi amapikisana amayamba mu August moti pano kuli kalikiliki wa wa mpikisano wa mpira Oh. ndi December ndimapita kukapereka mphoto amene awina amalandira uniform ya mpira chani Munayamba 2010.
Nayamba twe- za mpirazo eh nayamba 2010 ndithu Oh. eh ndi chinthu chachikulu mukapita ku Rumphi kuja mukamva kuti kuli mtumbuka football bonanza nayamba 2010 kale kale kale kale chachikulu kwambiri pa christmas paja anthu amadziwa kuti tikapemphera tipita pa bolero trading center tikapanga za mpira mtumbuka ali konko amadziwiratu Every Christmas. every christmas i'm in the village every christmas go check in Rumphi and uh, ena mwa ana amene amamenya mpira kunja pano ndi mabwana mtown amakumana nde ah you inspired us Eh, wa- because i believe kuti ndakulira kumudzi kuja ndizipita because one to give back two ana akaona ineyo kumenekuja amakhala inspired kuti nawonso apite patsogolo makamaka akamva kuti uyu anali konkuno bambo ake amatiphunzitsa so i like to go back there to give back and it- sikuti ndimangopita pa christmas pokha pakakhala mafunction akulu ndimapita pachaka mwina napita katatu kanayi ndi kumudzi kuja eh, namanganso nyumba kwathu kumudzi bolero konko i am connected kwathu kwambiri onse amandidziwa
sabata imeneyi munabwera poyera kuti mukufuna mukapikisane nawo pa utsogoleri wa chipani cha utm manong'onong'o anakhala akumveka Yeah. mawebina

inayamba kubwera red ino poyamba inali inali white ndiye pali vuto lero ndiye ndinaona kuti ah munthu uyu akusendera so za- za- za- ndiye kuti rediso ikuonapo dzina la red i don't know mufotokozera ndine koma tsopano mwa- mwa- mwabwerano poyera kuti you are interested ya zoona chidwi chimenechi chabwera bwanji
chidwi chimenechi eh, nkhani yake ndi yayitali koma tiidula eh, vice president wa dziko lino amene ali president wa utm atamwalira mwadzidzidzi pa 10 june aliyense anabalalika ndiye kuchipani kuja ku utm anthu anayamba kubwera kwa ine kuti ah, bwanji mkhale mtsogoleri wathu bwanji mkhale mtsogoleri wathu ndimakana mu June kuja iyi ambirimbiritu ena mma- mpaka ma inbox amagwirizana kuti tiyeni tipite ndikuona pena mpaka kuti asakuyankha uyu tiyeni tonse tipite ku inbox kwake ndiye kunadzadza ku inbox eh even ku office anthu anabwera you know ma representatives ama groups chani sinditchula ma- which groups ma individuals amchipani komanso ena akunja kwa chipani ambiri akhala akubwera ndiye poyamba ndimakana ndimanena kuti nthawi yanga sinakwane even baibulo muja ambuye yesu amanena kuti nthawi sinakwane chinthu chilichonse ndi- chili ndi nthawi koma kenako ndinadzayamba kuona kukhala ngati mwina mwina nthawi yake ndiyomweyi mwina ndinayamba kuganizira kuyamba kupanga consult anthu ndiye choyamba ndinafuna ndidziwe kuti ndayitanidwa chifukwa ndine mkhristu wa katolika nkhani ngati za ndale ndimaona ngati ziyenera kukhala ngati kuyitanidwa chifukwa ndi ndi nkhondo yeah ndale ndi chinthu chovuta kwambiri Yeah. akugenda ndiye kuti umoyo wako panopa is no longer private chilichonse kaya wapita mushopu wagula chani wayendesa galimoto anthu azipanga debate wavala chani chilicho ndi chifukwa anthu ambiri amathawa ndale mudzidziwe Ish, ndikuzidziwa bwino kwambiri Okay. so eh, tachoka mene kuja kenako ndaganiza kuti ah, ndipange consult ndapanga consult ndapemphera eh, kenako nayamba kuchivomereza kuti ndilowe ndale kuthandiza dziko lathu eh, chifukwa nzanga wina ake tinali ma classmates ndimtchula dzina kugwira makampani mtown umu uh, nakumana naye 3 years ago akumanga nyumba ya renti pena pake ndiye ndiye akumanga nyumba wachita bwinotu kuti uzikhala ndi ndalama za retirement kuti iyayi si retirement ndili bwanji ati nyumba iyi ndifuna ndalamazo ziphunzitsa abale a mayi anga mpaka muyaya ndili bwanji akuti iwe ndine ndapanga graduate 20 chakuti years ago pano Sitingakhale kuti tikuzipangira zatokha iyayi. Zatokha tikhale kuti tinathana nazo tizipangira anthu ena, kuthandiza anthu ena. Ndiye kuti munthu umafika level ina yokuti uziganiza za anthu ena osati za iwe. Yeah. Ndiye ineyo kulowa mundalemu sikuti ndiuziganiza za ine iyayi. Ndikuganiza za anthu ena. Ineyo ndinagwira ntchito zaka zambiri, ndinasiya, pano ndikuyendetsa makampani, eh, I, I don't have a problem. I don't have a problem, but I need to give back Malawi because amai anga amandifunsa mwana wanga chani kudandaula amai mwaje inu kuti muyambe ndale mai anu adandaula kwambiritu ndi ndi nkhanitu imeneyo ndina zoti amai anga amene ndiye mfuna ayendetse ndale ndani wina ndi truck driver wina ndi soja mng'ono wanga ndi soja ndinafunsa kuti soja uja munamulola bwanji ndiye nangoseka so mapeto ake nangoona kuti yayi tilowe tiyendetse dziko kuti dziko atipite mtsogolo Ta- ta- ta- ta- tatopa ndi, ndi umphawi komanso ineyo ndinali pantchito yabwino ku uk ndinamaliza zaka 27 pa zaka 30 i resigned from uk to come back to malawi kuti ndithandize pa chitukuko cha dziko lathu i resigned ku shell kuja ndikupanga resign andiuza kuti yayi bwerera wapenga chani ndimalandira ma pounds ndinali bwana ku uk ndima- ndimayang'anira mayiko 8 uk ireland norway zambirimbiri germany koma kupanga resign chifukwa kuti ndimafuna kubwera kwathu kuno chifukwa choti ndimafuna ndikhale part of mbiri ya chitukuko chathu makamaka nthawi ija being first time eh

amavala uniform koma si mpolisi ndi mpolisi upolisi uniform ife enafe tinali mamembala ngati ma cid mwaona ndi mpolisi CID. cid ndi mpolisi amwene Okay. savala chipewa koma ndi mpolisi Okay. Hey.

nthawi ija nali makampani nali kampani mwina mwamva kuti last week ndapanga resign mabodi angapo nali board member wa nbs bank nali board chair wa nico technologies nali board member wa uh, nico pension eh, eh, makamaka ya reserve bank iyo suloledwa kupanga nbs bank ndi nico pension those two are regulated by reserve bank by rules, you can't be in active politics. Okay. So you have to manage that. And uh, that's why, but I'm allowed by constitution kuti ndikhoza kupita kuma rally, mm-hmm. kutsatira zandale, ndiye ndimatsatira ine ngati law abiding citizen, ndimatsatira uh, ma laws onse a dziko lino, kupita kumisonkhano kuja, pali mafoto anthu akumaona ndi ndinazijambulitsa ndi bwana Kwesi Msusa ndi bwana Felix Njawala 2019 election. napita ndi a saulos chilima aja uh, kuma rally ya kuntcheu mangochi mu lilongwe muno ku masintha ndakhala ndikupita koma ndimapita mmene ija nditavala zanga ndi chipewa bwinobwino kuti anthu asakuoneni Eh, ah, anthu ndima- kuti isakhale loud Oh, saka- saka- isakhale loud Okay. eh, ikhale ngati you know nthawi ija kale kale makompyuta kaleja ankati intel inside kamakhala kakang'ono so ndinali ngati mmene ija kuti Okay. intel inside eh, Okay. koma ndalezo utm ndinajoina chisanabe ndikuti chisanabe chifukwa kuti mkuluja ndimakumana nayo naye once every month atachoka ku airtel every month makumana one to one ndimapita kumene kuja even secretary eh, amadziwa kuti nthawi yakwana akumana ndi abwana one to one thirty minutes one hour timakamba zambiri eh, za ineyo kuti ndipite mtsogolo ntchito ndimafuna ndidzakhale ngati iwo ceo amandithandiza komanso ndimathandiza za, za ndale because you know kumtunda kuja is very amati chani amati is lonely up there yeah, yeah. information is always sanitized nthawi zina mukumva anthu amanena kuti ah koma baba mwina bwana saulos chilima akanayankhulapo akanayankhulapo ndiye tikamva zimenezi nthawi zina ndimapita kuti ah ndolo muyankhuletu ati wait nthawi yanga ibwera so i was like a sounding board or an advisor because I had the privilege nanga si anali nzanga kwambiri Oh. kuntchito anali abwananga Ku mpingo timapemphera limodzi komanso akupanga PhD ija anali ndi ma supervisor awiri wa ku Bolton University ku UK komanso unive- eh, supervisor wa ku MIM ndinali ineyo Okay. ndiye kuti kumaphunziro kuja makamaka zaka zoyambira ziwiri ndimathandiza ku PhD ndiye kuti I had eh, the leverage kuti I had eh, his ear

eh, you know connects nthawi zina zimangochitika choncho so i think that was and and also anali munthu woti amakonda anthu oti one akumuthandiza two loyalty amafuna loyalty kwambiri ndipo zimene ndimadziwa so i think i, I consider kuti anali i was a very loyal friend to him and i was able to keep eh, confidentiality because that's very important at that level kuti akupange trust ndiye kuti you're able to keep the critical information properly Aha.
zilipo zimene muzidziwa
I mean nanga si anali nzanga kwambiri Okay. Ehe. so chifukwa chake nanena kuti asanayambe chipani yeah anthu ambiri anali sakudziwa ine ndimadziwa kuti akuyamba chipani Okay. ndimadziwa in fact anandifunsa kuti doko ndikufuna ndiyambe chipani muganiza bwanji

101%. Oh.
101%, yes. That's why ndatenga nthawi. You know, Ambuye Yesu Kristu asanayambe mission yawo anapita kutchire kukapemphera 40 days. You don't take big decisions lightly. Ungo ungonyamuka ngati mbalame. Yeah, no. Kapena ukanena nyamuka ngati mbalame chinombo. My middle name chinombo means nkhwazi, the eagle. Oh. Imakhala mu mtengo muja isananyamule nkhuku. imaganiza kuganiza kuganiza kuganiza ikangonyamuka itenga nkhuku icho munaonapo nkhwazi yalephera kutenga nkhuku Dzina ndi nkhwazi? I- i- chinombo Matthews chinombo mtumbuka ndi chinombo uyo ndi eagle Ehe, mbalame nkhwazi
Ena akunena kuti you are taking advantage ya ubale wanu ndi the late Saulos Klaus Chilima. Chifukwa mukadakhala kuti inuyo ndale mumazifuna mukanaziyamba the late chilima ali moyo so you are taking advantage kuti mzanga wapita mwina naneso ndiyeserepo mmene kuona kwabwino tikuona bwino e, ine ndiona kuti chimene titaona pancho kuti mpando umene analipo bwana saulos chilima uja

Catholic Church yeah. in general? No, um, kumpingo kwathu uh, ndine chairman wa parish yathu palibe eh, meeting or anthu kuti the general individuals yeah. um, ambiri they encourage me koma kuti abwere kuti iye ayipangani mwakuti no uh, mpingo kapena ansembe or maofficials eh, palibe amene wandipatsa push kuti ndilowe Eh, people within the party uh, have been asking me a lot. There, definitely there was the appetite, to use the word appetite, Yeah. and the desire kuti ndijoine. Koma kumpingo, what I know is that uh, uh, ansembe, mabishopu, akhala akutipanga encourage kwambiri akatolika kuti tizilowanso kundale because anapanga observe kuti akatolika ambiri salowa kundale

Eh, ndikapita ku church kuja ndimangopemphera ngati mkhristu Eh, pakhala nthawi yoti ndisogolere ngati chairman ndimasogolera bwinobwino koma zandale zija is outside just mmene ankapangira malemu Saulos analinso member wa wa mpingo wathu umene kuja in fact tikamayankhula mmenemo ma events amatiletsa kuti tiziti eh, ulemu wanu vice president amati ine kuno ndine mkhristu amakana

koma tibwerere pa ndale Yeah, yeah. Ehe. ineyo ndimaganiza last week eh, kungoti zinthu zimachuluka speech ya dzulo ija ndimafuna ndipange define new word ya ndale Fa- dzina la ndale ndi limene likusokoneza ndale inuyo anzathu ama journalist mukhale pansi mutipatse dzina labwino likusokoneza zinthu ndale ndi chani kuti what does it mean sikukiyana Okay. chifukwa inu muti mabodza wa- ndiye muti mtumbuka wayamba mabodza sinayambe ndikazayamba ndizakuuzani

ineyo ndili ku seminary anali headmaster wanga timati rector ndi form one ndipo ndimaopa ndimadziwa kwambiri kuti ineyo ndikangophonya even half yokuti munthu akuchose seminary ine ndikangopanga half andichosa ndimadziwiratu ndipo ndimafuna kuti achoke mwa- mwamwayi ndikulo- ndikulowa form 2 anachoka kupita kumaphunziro ndi mmene amakapanga phd yawo ku uk panabwera wina ndi pamene na- ndi ana- adabweranso mng'ono wanga anali komwe kuja anamchosatu seminary anandiimbira foni ndili ku Bunda anandiimbira foni Matthews I'm sorry uh, you hear it I have mng'ono wako ndamchosa sukulu anaimbira makolo anga kuti ndamchosa sukulu that's how he is you know him ndiye kuti ine kulowa ndale izizi my biggest critic will be Bishop Mtumbuka ndikango- apapa anytime I think azandiuza ali kunja akabwera I'm sure anena andiuza kuti andiuza my instruction I know him

I think it's un- uh, no, he hasn't endorsed me. He's, he can't endorse any politician. In his job, he can't endorse any politician. Okay. Yeah, by his job.
You know, Bishop choyamba ndi wansembe. Ndi wansembe amatumikira aliyense wa UDF wachani. Komanso ndi mphunzitsi amaphunzitsa tonse. komanso ndi prophet zinthu zikalakwika amatiuza kuti zalakwika ndiye kuti andipange back ndiye ndikalakwisa andipanga ndiye kuti nawe ukalakwisa tigwa tonse Okay. sangapange zimene because ndi prophet
ndiye mukuona kuti zitheka zitizo zokhala president wa utm zizi zitheka chifukwa chiwombankhanga nkhwazi isananyamuka imawerenga kuti nkhuku ija ndikatenga ikangodziwa kuti ndi nkhuku ija ndikatenga imanyamuka sopano siimangonyamuka ndikulephera iyayi ndiye apa ndanyamuka eh, ndikukatenga nkhukuyo
how zitheka bwanji ndapanga kale plani Yes. zayamba kale dzulotu

Chimanga pa nthawi yake chimakhala chikupanga timing. You know kuti munaona ujeni marathon ija yeah. akamathamanga akukenya aja samakhala pano poyamba samakhala poyamba nthawi zambiri amakhala mmbuyotu amatani amakhala mmbuyo ine mwana wanga ine zothamanga za sports sports in Brian I don't know about you ine sports imandivutatu ine ndimamenya mpira ingokambalizana mwana wanga amathamanga 200 meters 300 meters he's very good ndi 4 5 years ago ndinapita kukamuonera finals ya- zothamangazo 400 meters akupanga za you know, around the football ground ndiye anayamba kumbuyo kuti afika pa half mark anabwera pakati kuti kwasala one quarter anayamba kuthamanga kuwadutsa onse kukakhala number one ndiye ndinamuombera manja nditi kuti akoma no that time he was young nditi koma you know unayamba kumbuyo ndimaona ngati waluza nditi bwanji akuti no no no dad that was timing I, I know when to step up and what so ndinaphunzira kwa mwana wanga basically

mukuyankhula ko- kwa- kwandithendithe kapena kongodzilimbitsa mtima no i wonder you know you know who are you, you, know, you, know, you know who you are competing with. ndasiya zambiri ndapanga resign from mabodi muzamva zimenezo ndapanga resign mabodi eh, ndiye kuti nthawi yanga yambiri ndizipanga invest za ndale ndi business yanga business yanga ima- imakwera kwambiri

ndatenga chimtanda chachikulu kwambiri apa ndikukwera pa gologota mukwera pa gologota tichite break pang'ono tibweranso pamene mukwera pa gologota timwere madzi kaye ngati mwangotipeza kumene mukuonerayo ndi program ya times exclusive ndili ndi dr matthews mtumbuka amene ndi aspirant wa U, utm presidency komanso iwowa uh, ndi uh, katswiri pa nkhani za engineering uh, akhalapo ma, prog- ma, ma company angapo we'll take a short break akutipatsira programu iyi madzulo ano ndi a rainbow paints

ndine brian banda ndili ndi dr matthews uh, mtumbuka tikulandireni uh, kachiwirinso uh, ndikhulupirira kuti mundikondabe zikomo ayi ndikukonda a banda ndikukonda panopo mukutani zimene mukupanga eh, momwe mwanena kuti munayambitsa business yes Yeah.
Eh, pano ndi- ndine businessman komanso motivational speaker koma Eh, I earn my bread through business. Ndi ma business angapo ndi ndi uh, ma shop ku Mzuzu. Uh, I have beverage business and food business. Ndi ma ndi ndi ma wholesalers, ndilinso mu IT, ndi energy. Ndi ndi ma company angapo 4 5 companies. Okay. Uh, panonso kumene tili kuno ndi mu- mupanga chani kuno ndi ku head office yanga Okay. uh, Weagle Holdings.

ndi ndi ma Mu- mupanga madrinks yes ndi ndi ndi ndi ma wholesalers um, komanso ndili mu it ndi energy consulting za engineering zilimonso momwe
energy consulting yeah like eh, you know kuti project afuna mwina za engineering they, co- they want a consultant i'm there napanga promotion ya project ya european union malawi kuno ndi ku uh, zimbabwe went to zimbabwe to review za renewable energy za masola chani ndimapanga zimenezo komanso ku it chimodzimodzi because you have been with Nike so ku- ku- ku airtel munachoka chifukwa chani ku airtel ndinachoka poti uh, nthawi ija ndimafuna kuti ndikhale tsopano ceo ineyo ndili wachichepere Yeah. i always had a plan kuti by the age of 40 i'll be ceo nthawi imeneja ndimafuna ndizakhale ceo wa escom kapena mtl koma napeza mwayi wa ubuntu net alliance Uja. uh, ubuntu net alliance Oh, ndi- ndi- Ama- amapereka internet kwa ma universities onse maiko 16 ku southern africa Okay. yeah so i was the ceo uh, wa bungwe limene limene lima- limapereka internet ku ma universities onse including malawi Okay. so i was there Ndiye kumene uko munachokanso. kumene kuja nachokanso Ndiye kuti simutha kukhala pa ntchito. mmene ndikumasanzika ndapita ku airtel ndikuwayimbira ankolo anga

Ukuko tsopano ku- ku- ku- ku Helios.
ku Helios. Yeah. Eya ayi ndichifukwa ndikukufunsani kuti Yeah. munachoka chifukwa chani? Okay, so kumene kuja Yeah. ndanena kuti ndili ndi zaka 40 ku Airtel. Yeah. Because my life has been programmed to some to a good degree. Ndimafuna ndipe- ndipeze PhD ndisanakwane 30 years. Ndimafuna ndikhale CEO ndi ndi zaka 40 nakwanilisa. komanso ndinali ndi plan pa- by 45 years i will retire and run business to employ malawians Okay. so ikukhala kuti zikhala 45 years last year i was 45 pano i'm 46 ene last year kuti just before i was 45 i said nthawi yanga ija yakwana because makampani sindinayambe lero ndinayamba kalekale ndimalephera nda- nda- ndachoka kutali kwambiri ndimalephera by last year by two years ago makampani anga anali kuti mashopu achenda pakapwa imodzi zina zikupanga zikuyenda ndinali ndi ma employees 30

muziphunzira mudzakhale pabwino pabwino uja tikukula ifeyo inali kuti mukapeze ntchito mukapeze ntchito ine mayi anga kuti ndikuyamba business it took her one year kuti amvetse kuti mwana wanga apeze ntchito because i- and she told me kuti, i told her i'm fine i'm still supporting the same way yeah koma uzikhala pa ntchito koma later on she understood it took her one year because malawi kuno we are wired kuti munthu akaphunzira azigwira ntchito ndiye ndimapanga argue kuti ah, ndiye wolemba ntchito anzake ndani ife tonse tizingolembedwa forever Okay. in fact anthu afika mabwana amene aja izifika nthawi mabwana aja aziyamba makampani kulemba anthu ena ntchito that's what we need to be doing in malawi but now munthu akusiya ntchito kuyamba kampani kupanga employ 100 people have the time to say no no no koma anasiya bwanji what That- that's what brings malawi down

usalowe anthu akhala ndopita zambiri mbiri you know akupha usowa zambiri this is nothing Yeah. I've, I've had people threatening kuti kumeneko akakupha eh chani zambiri akupha kuti mwana mwana kwachani Eh, ndimene kudabwa kundale Okay. so ine basi ndimangopemphera makupemphera Makupemphera. dr mtumbuka Yeah. are you a man of integrity because this country is looking for men of integrity oti akhoza kuona ndalama mu ofesi

ayi zimene ndinazo zoti i've sweated for it i don't take eh, money on a silver platter and you will not hear kuti mtumbuka wapanga uje ni corruption apa chani what no of course ndi ndale ndi ndale mwina anthu akhoza kupanga What about, what about those? But I- I'm What, not worried. what, simunakhalepo area chairman, Yeah. simunagwirepo mboma, Yes. Nanga- munagwirepo mboma.

ine sinakhalepo bwana wa azungu koma ndinapita kumeneko kukakhala bwana wa azungu zinayenda bwinobwino ine ya- i am not eh, afraid of taking a new challenge bwana eh, dr saulos Yes. kanali koyamba kulowa mndale anthu amafunsa mafunso omwewo ndiye mwanena kuti yayi amene uja anali vice ndiye ndifuna ndikuyankheni Yeah, kuti yeah, yeah. amene anali vice president two things number one vice president ana kuti president bingu wa mutharika Yeah. akupanga launch malswitch Yeah. yeah. ndimaikonda nkhani imene akupanga launch malswitch Uh, bingu anali deputy governor wa reserve bank of malawi governor ali dr chikaonda nthawi ija ndiye akupanga launch bingu amafuna akhale ku vvip akuti yayi kumene kuli a president ndi a governor akuti no no inenso mundiike pomwepo akuti chifukwa chani akuti i am also governor uh, deputy is just an adjective so vice president ndi president uh, vice is an adjective okay chifukwa ku america mukamapanga zama election of president amati uyu running mate wake

Maybe Yeah, sinamaliza. Ah, ah, eh, Sinamaliza. sinamaliza lini? then tikukamba za kuchipani Yes. then zimene mufuna ziti mufuna kuti mukakhale president wa dziko lanu Yeah. wa dziko lino ulendo ukaphera ukaphera ku Yeah, 2025 it's on, eh. Ti- ti- tichitenso gamble moteromo kuti munthu amene sanagwiriretu ntchito mboma koma ndiye ndiyankhe choncho Yeah. ndiyankhe choncho ndiyankhe choncho A- anthu ambiri amadziwa kuti first term ya Bingu wa Mutharika Yeah. inayenda bwino kwambiri

uh, being, eh, zama budget zija ndi president wa Malawi engineers mapanga engage ndi ma minister what what are we talking about I've, I've been engaging with the system I've been engaging with the system a lot I'm very familiar with government eh, system yeah, but know, we need I'm not talking about being need, familiar I'm, need, I'm talking about the experience

chachikulu chikuvuta malawi muno Yeah. muona kuti katundu amene tikugulisa kunja Yeah. ndi ochepa than katundu amene tikupanga import Ti- tigulisa katundu wa 10 kwacha koma tikupanga import katundu wa 20 kapena 30 kwacha nde mathero ake ndikuti tilibe madollars nanga si madollars abwera uh, o- tatulusa madollars ambiri Yeah. tikubweretsa madollars ot- otani ochepa Yeah. so choyamba ndi chimenecho Tiyenera kukhala ndi ma factory tipange produce zinthu zoti tizigulisa kunja ndi choyamba chimenecho komanso tili ndi anthu ambiri malawi muno okuti afuna kugwira ntchito koma palibe ntchito so GDP growth ija ndi how much are we producing how many people are producing mupeza kuti malawi muno amene agwira ntchito 1 to 30 ndiwochepa kwambiri ambiri ndi alimi koma amagwira ntchito miyezi yochepa titapanga kuti pali ma irrigation chanjani alima azilima katatu pa chaka ndi kuti production already imeneyo ipita mtsogolo 3 times

But he understands the game very well. Mm. I'm the Mourinho of politics. You're the Mourinho of politics?
Yes. Ndinamwa.
Oh. Yes.
mukuyankha ngati kudzitamandira no ah, no Mourinho anazitcha special one atakachiwiri akubwera anazitcha anati I'm the the happy one anayamba kuluza so bola asamasiye special one uja ena akunena kuti ku UTM uku kuli ma UTM awiri mm. ya amayi kosi mm. ndi ina inu muli utm itiyo kapena kapena kapena kapena anthu sakuona bwino inunso mumaona kuti alipo awiri kapena ilipo imodzi ine ndiona kuti UTM UTM ndi imodzi ya Saulos Chilima okay. ya ndi imodzi so mpungwepungwe wagwa kumene kukutha kwa ine ndinene kale kuti anthu aziyankhula zambiri utm ndi imodzi ya Saulos Chilima

for now yeah. the policy matters a utm angayankhe bwino ndi a secretary general eh, koma ndikufuna funso limene eh, linayamba kale eh, eh, eh, ili mboma sili mboma ine ndikudziwa kuti utm uh, ah, atsogoleri athu anakumana anapanga resolution kuti atuluke boma ndipo anapanga communicate anatuluka boma that's zachidziwikire panali even press conference ya utm with the logo so that's clear okay zinazo anthu akutha kukhala ndi maopinion chani what but let's talk facts Yeah. Eh, facts number one, Michael Usi is the, the president wa UTM. That's fact. Okay. UTM inatuluka mboma. That's fact number two. Okay. Yes.
Eh, Na ninakale tu Brian kuti pali side uku ya facts and the facts and issues. Okay. Ndiye kuli ina iyi ya panya panya supano. Okay. Kuli propaganda, Yeah. lies, Yeah.
eh, kukiana chani.
Yeah. So ine ndimakonda khawa.

There are also others. ndiye muzinena kuti muziyamba ndikunena kuti ndachimwa ndachimwa mea culpa mea culpa There are, there are also others amene akumanena kuti kumuyika amene uja pampando ali ndi nepotism yoopsa kuti

amene akuyankhula zimenezo ndiye kuti sanagwire ntchito ndi ine komanso ndiye kuti sakundidziwa mupite ma facebook kwambiri anthu akumachita onena kuti ine ndinagwira kuna bwana awo anandithandiza mako mako anthu ochokera ma- malo osiyana siyana i will- I will- I will answer ndi my examples kuti chidziwike bwino chinthu ichi titenge example ya ku airtel kumene ndinakhala zaka zambiri ku airtel ineyo ndinali it director pansi pa ine panali anyamata 4 panali kamwendo the late may his soul rest in peace from chakubalaka ndinamlemba ndine panali chinga chaguluka wakumchinji pano ndi head of it ku standard ku uh, nbs bank ndinamulemba ndine wakumchinji si wakumpoto panali clarence gama wa I- anali mkulu wa ibm promotion yake ndinapanga approve ndine kwawo i think ndi ku uh, mchinji ndi mwanza i think then panali alan banda kwawo ku mzimba ndinampeza Ku- I- pano ali kongo ku airtel so i had four people mmodzi alan banda ndinampeza these three i employed them none of them is from the north So bwana Brian Banda, I think uh, let's talk facts and figures. Okay. Yeah, yeah.
Hiyo tatanayo QED. Oh. QED. Yeah, kama yeah, QED. I challenge Malawi wenzanga. Mm. Pita ni kuliko sina vya shilo. Ma switch. Kwa Airtel. Kulikonse. Mtumbuka si wasango. Ine ndi modern Malawian. Zimene za kupanga ndi anthu oti afuna kusokoneza zinthu. Afuna ndali zake lezi. Iya iwo kumputu watani watani. Kuti go and check my record. Ndai maina yenda peleka baba. Go and check them.

zimenezo ndi anthu akuti gemu ikatentha anthu amayamba kusopana ku- kugenda kutani kuti asokoneza mala Kodi ya- yatentha? yatentha kum- komeni kwambiri akuona kuti gemu iyi yatentha ndi anthu ofuna kusokoneza tani akudabwa kuti malawi ikusintha pa facebook ndimas- ndimatsatira anthu ayamba kunena kuti "Ah, uyu ndi mtumbuka ndi wakuti awo ndi amayankha ine ndiwakumulanje zilibe phindu zimenezo ine ndiwakuti zimene zimene zatisokoneza nthawi yayitali And malawi's thinking is changing amene akukamba zimene za- akusiyidwa kumbuyo ife tipite tsogolo mukayang'ana ku uk dziko lonse lapansi layamba kusintha ku uk tinali ndi margaret thatcher as the only woman who became prime minister 1980s since then there was no woman who was prime minister pakati apa panabwera awiri eh, liz truss ndi mzimayi wina uja sanakhalitse eh, then mukayang'ananso mene kuja panabwera uyu sunak su mwenye mwenye kukhala prime minister wa UK I was in UK for seven years that time 2002 to 09 we could not imagine munthu woti si mzungu kuti akhale prime minister zatheka ku america obama for the first time people said this is ngathiki so akufuna anthu awakamba za before obama before Sunak, what the world has moved on amalawi anzanga don't remain behind izozo sizithandiza sizinathandizepo let's talk of a new malawi ndine mmalawi nanenso ngati aliyense my facts prove qed QED. Eh, Tili ndi uh, anyamata ambiri amene they are not looking for handouts. They want jobs. Ndimafuna timalizire pamenepo madzulo.

ndikuyamba kampani yanga kampani yali ikuyamba mu like rehearse mode nabila full time and i'm employing directly 80 people with indirect more than 100 people so i i am on my own already employing people so what more when i'm given leadership role if i'm given leadership role i'll expand this now at national platform to create jobs for malawians because i'm already creating jobs with my limited resources and where i am in my corner little corner for example I'll give you just one example uh, ndili kumaswitch ndimafuna kuyambisa amati

koma nkhani za ku uk outsourcing ndikuti m'malo atalipe 10 pounds per hour wathu kuno azimpasa mwina 5 pound an hour 5 pound an hour ndi per week 5 times 40 ndi 200 pounds ndama yambiri kwambiri imeneyi kwambiri so that one we can have thousands of youth in one go anyamata onse aku chancol ku poly ku bunda amene alibe ntchito kungoika chikampani chachikulu chimenechi it will swallow all those we employ 5000 of them even kuchita kuti tikatengenso ena ku tanzania zimene zikuchitika ku mauritius akupanga pa kenya pa akupanga ku egypt akupanga so my exposure will come to fore izizi nzotheka that's, that's just one example ma factory izizi nzotheka that's why ndikunena kuti ineyo ndifuna kuti ndithandize dziko lathu because i have the experience the exposure the kuthekera muli pabanja muli ndi wana yes. can you, can you tell us

nditasanduka leader wa ma students ku university ndinayamba kuona kuti ndili ndi mphatso kuyambira pamenepo ndinayamba kuzikonza kuti kutsogoloko ngati kuli kofunikira ndizathandize kutsogolera dziko lathu ndipo ndakhala ndikukonzekera zaka zoposa 20 kuti ndipange zimenezi ndine wokonzeka kuthandiza kuti dziko lathu lichoke mu umphawi tatopa ndi umphawi

That's a good program. Eh, zikomo. Zikomo kwambiri, brother, brother. Tithokoze kwambiri. Zikomo, zikomo, zikomo. pameneponso ndiye pamapeto a programu yathu madzulo ano ya times exclusive mprogramuyi ndinali ndi dr matthews mtumbuka ndine brian banda m'malo mwa ife tonse kuchokera muno mu mzinda wa lilongwe tingoti mwakoma nonse and goodbye